balima bɛɛ fɔ news tv lajɛbagaw aw ni ɲɔgɔntuma aw bisimila jɛmukan kan jɛmukan mun n'a tɔgɔ ko initiative 223 bi mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ o ye mohamɛd saliya ye mohamɛd saliya ture ale tɛ mɔgɔ dogolen ye jamana in kɔnɔ a tɛmɛna ni sira caman ye o siraw la olu bɛ tali kɛ cnj kan a y'o ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ cmas o sifin o sifinw ka perezidan fana don m5 fana mɔgɔ don mohamɛd saliya i ni ɲɔgɔntuma an y'i wele bɛɛ fɔ news tv kɛnɛ kan i nana an ka wele jaabi o diyara an ye i bisimila bɛɛ fɔ news tv kɛnɛ kan tuma an bɛna tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye ɲininkali damadɔ bɛ yen an b'a fɛ k'o ten mohamɛd saliya ture la n'o bɛ taa jamana lahala kan mohamɛd saliya e hakilina yɛrɛ ye mun ye mali kan bi mali taabolo bɛ cogo di mali bɛ lahala jumɛn na bi lahala jumɛn na bi an b'a fɛ i ka dɔ fɔ an ye o kan
n b'i fo i ka eh, ɲininkali la sanni n k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ eh, foli di aw ma a ye n wele ka na a ka kɛnɛ kan wula in na an ka hakilina falen falen kɛ jamana kunkankow kan an bɛ o foli d'aw ma ka foli wɛrɛ tugu o la o ye aw ka cɛsiri foli foli ye aw bɛ min na jamana kɔnɔ o ye fasoden ɲuman ye ka mɔgɔw wele ka na jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw wele aw n'u ka baro ka tila ka a barosenw bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw la mɔgɔw k'a ye ka faamuyali sɔrɔ a la ka mɔgɔw kunnafoni o ye fasoden ɲumanya dɔ ye bari sabu jamana bɛ taabolo min kan sisan ka kɛɲɛ n'i ka ɲininkali jaabili ye eh, bɛɛ kunna sirilen don jamana la bɛɛ kunna sirilen bɛ jamana ko la bi eh, kunnasiri bɛ yen kunnafoni bɛ yen walasa adamadenw ka se ka bɔ kunnasiri kɔnɔ fo kunnafoni ɲuman ka ɲini ka d'u ma o kunnafoni ɲuman bɛ d'u ma ni sira jumɛn ye o ye nin sira ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye ka mɔgɔw wele ka na aw n'u ka baro je pense que o y'o foli ka kan ka di aw ma hali bi k'a ɲin'aw fɛ a ka dɔ fara aw ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ kan mali bɛ sira mun kan bi eh, bɛɛ ɲɛ b'a la eh, sira fila de bɛ jamana bɛɛ ye walasa jamanaw ka se ka wuli k'u jɔ ka kɛ jamanadenw ye jamanadenw ka k'u yɛrɛw ye a ka se ka kɛ jamana ye a sira fɔlɔ ye min ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka u yɛrɛ ɲininka u b'a fɛ ka kɛ mun ye sini ne b'a fɛ ka kɛ mun ye sini eh, mali kɔnɔ bi denmisɛn ni maakɔrɔ cɛ ani muso min bɛ baara la min tɛ baara la min bɛ so kɔnɔ min bɛ kɛnɛma min b'an ka togodaw la nin ɲininkali bɛɛ ka kan ka ɲininkali tɛngu i yɛrɛ la Alioune Ifra Ndiaye y'a fɔ a ka eh, gafe livre dɔ kɔnɔ baɲɛngoya an b'o sira bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na maa si ka sira dɔrɔn bɛɛ ko n yɛrɛ an bɛ jamana tɔ kari ka taa a fɛ wari dɔrɔn de bɛ yen laadiriya tɛ yen kumakan tɛ bato maa si fɛ denmisɛnnin tɛ maakɔrɔ bonya an ɲinana o kɔrɔlen ninnu bɛɛ kɔ jamana in b'o sira de kan sira filanan ye min ye o ye an ka bɔ o kɔnɔ an ka kɛ jamanaden ɲuman ye maa laadiri maa minnu b'u kumakan bato maa minnu tɛ boli wari nɔfɛ maa minnu bɛ baara kɛ ka a ɲini i bɛ min sɔrɔ i k'a sɔrɔ i wɔsi la fɔlɔfɔlɔ la an ka jamana tun b'o sira de kan ah, ka baara kɛ i yɛrɛ ye i wɔsi la i ta ye min ye min t'i ta ye i t'o ta bi o tununa jamana kɔnɔ donc mali b'o lahalaya de kɔnɔ denmisɛnninw fara faralen don maakɔrɔw fara faralen don eh, diinɛ ɲɛmɔgɔw fara faralen don an ka finitigiw fara faralen don kalansow la an fara faralen don an ka du kɔnɔnaw na politiki kɛko juguya a kɛlen bɛ k'an bɛɛ fara fara k'an bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na jamana b'o de kɔnɔ o kɔlɔlɔ de marako juguya de nana n'o ye o nana ni kɔlɔlɔ jumɛn jumɛn lakanabaliya kɔlɔlɔ sariya batobaliya kɔlɔlɔ layidu tiimɛbaliya kɔlɔlɔ tilennenbaliya kɔlɔlɔ
an ka jamana waati kɛra a yoboyabara dɔɔnin ka sababu kɛ marakojugu fanfɛla ye wulikajɔ de kɛra pour que ka marakojugu in kɛlɛ o sen fɛ mɔgɔ minnu y'o wulikajɔ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko M5 an ka finitigiw nana ka na o wulikajɔ kuncɛ ni dankarili ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la. mais an y'a ye o finitigi ninnu u ye dankari fanga in na u ko ko u nana ka na wulikajɔ min tun bɛ yen ko ka na o baara kuncɛ u yɛrɛ da magara o yɔrɔ la nka e yɛrɛ hakilina ye mun ye bi o finitigi ninnu taabolo la u ni malidenw cɛla u ni politikimɔgɔw cɛla u ni minnu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ o mɔgɔw cɛla e yɛrɛ hakilina ye mun ye u cɛla la bi
n'i ye ne ɲininka o la ne bɛ min fɔ dɔrɔn an k'an janto ŋunuŋunukan caman b'a la ka fɔ réseaux sociaux an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la kuma caman bɛ fɔ n b'a fɔ n ka kuma dɔw kɔnɔ kuma talen bɛ bi k'a di bɛɛ ma ko min ka di min ye ko k'o fɔ piyan dafaralenw k'olu ka kuma marabaliw k'olu ka kuma hakilintanw k'olu ka kuma kodɔnbaliw k'olu ka kuma minnu bɛ kuma ɲɛ k'olu ka kuma minnu bɛ kuma tiɲɛ k'olu ka kuma bi kuma talen don ka di o bɛɛ ma i mana taa réseaux sociaux sanfɛla la bi i i jigila bɛ misɛnya i jigila bɛ tigɛ ka sabu n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan denmisɛnnin tɛ maakɔrɔ bonya bɛɛ bɛ wuli min ka di i da ye i b'a fɔ i bɛ kuma ten i kunfɛ ka sɔrɔ fɛn i bɛ min fɔ la eh, i m'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn an k'an janto o yɔrɔnin na kosɛbɛ bi o bɛ ka eh, tali kɛ an ka kow la bi kosɛbɛ fo k'a to an ka dankari kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn mun kan ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sinsin danaya mun kan ka sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka dankari o bɛɛ la n m'a fɔ bɛɛ ye danama ye dɛ mais bɛɛ fana tɛ danabali fana ye bɛɛ fana tɛ eh, lahidu timɛbali fana ye an k'an janto an ka finitigiw ka na n'i ka ɲininkali ye ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ an kan'u bisigi ni foyi an kan'u bisigi ni hakilina jugu foyi ni ɲuman tɛ an k'u bisigi ni ɲuman ye u ye nin ko mun kɛ u wulila ka jɔli mun kɛ u y'a kɛ ni ɲuman hakilina de tiɲɛ don san'u kun ka wuli k'u jɔ utikalo tile tan ni seegin ka fanga in tɔni dafiri wulikajɔ dɔ de kun kɛra ka kɔn o wulikajɔ kɛra M5 fɛ M5 politiki tɔnw b'a kɔnɔ sɛndikaw b'a kɔnɔ associationw b'a kɔnɔ maa gansan wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu tɛ nin si la jamana in bɛ taabolo min kan a y'u dusuma kasi wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ le 5 juin ka bɔ le 19 juin ka bɔ le 10 juillet ka bɔ le 11 août le 18 août an ka finitigiw nana ka n'a kuncɛ basabu u y'a ye degun bɛ jamana kan a degun fɔlɔfɔlɔ b'u yɛrɛ de kan an bɛ fɛn minnu fɔla u bɛ a fɛn bɛɛ ye olu ka yeta ye mais n'i kɛra finitigi ye i tɛ se ka kuma i tɛ se ka kuma don min na u y'a décider k'u bɛ kuma de u bɔra ka fanga donc o kɛra le 18 ka na bila sisan na mɔgɔw bɛ pressé ka kumaw fɔ k'u bisigi ni hakilina jugu ye ne bolo ne y'u ye ne n'u ye ɲɔgɔn ye M5 mɔgɔw taar'u rencontre ne tun b'a kɛnɛ kan n y'u ye kɛnɛ wɛrɛw kan n ma hakilina jugu foyi y'u la min b'a to an bɛ se k'u bisigi ni juguman ye fasoden ɲumanw don komi M5 mɔgɔw fana ko mɔgɔ caman wɛrɛ baden de fana bɛ minnu tɛ finitigi minnu ma don M5 fana na minnu fana ye fasoden ɲuman ye jamana in kanu b'u la a b'u dusukun donc an kan'a fɔ k'an bɛ maa si de fɛn k'a fɔ ko karisaw tɛ anw de don o man ɲi anw bɛɛ de don M5 y'a kɛlɛ kɛ tiɲɛ don mais M5 dɔrɔn fana tɛ fasoden caman n b'o fɔ k'an sinsin o kan k'a fɔ a ko tɛ se ka kɛ M5 ko dɔrɔn ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ne bɛ M5 kɔnɔ dɛ mm. mais a ko tɛ se ka kɛ M5 ko dɔrɔn ye n'an ko jamana ko don dɛ an k'a to bɛɛ an ni bɛɛ ka sigi min tun bɛ M5 la o min tun tɛ minnu hali minnu tun b'a la ka M5 neni kununko k'a fɔ k'u ka wuli ka jɔ ɲuman tɛ u tɛ k'a kɛ jamana ye an ka bɛɛ wuli an ka sigi o de la an bɛ se ka jamana bɔ parce que maa si kelen tɛ se k'a bɔ donc n'an ko an b'a kɛ M5 ko dɔrɔn ye k'a fɔ ko anw M5 ni finitigiw dɔrɔn de don non a man ɲi o tɛ an yɛrɛ ka autorité morale n'o ye Mamu Diko ye o t'ale yɛrɛ ka hakilina ye ale ko ko jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi tiɲɛ don M5 y'a daminɛ dɔw nana ka n'a lase mais dɔ wɛrɛw bɛ yen minnu tun tɛ M5 la mais M5 ka hakilina tun y'u ka hakilina ye mais u jɔyɔrɔ an'u bɛ baara min na faso kɔnɔ o tɛ se k'u permettre u kun ka ye kɛnɛ kan o mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu tun tɛ M5 ko yɛrɛ la fiyewu fiyewu fiyewu minnu ye M5 yɛrɛ kɛlɛ ji jukɔrɔ mais est ce que o ka kan ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko an ka olu da bɔ jamana ko la est ce que o tɛ na ni kɛlɛ wɛrɛ de wa ne kɔni ye min ye finitigiw ka ko la n ma juguman foyi y'a la fɔlɔ an ka wagati d'u ma u ni bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn ye kɔmi u ye kumaɲɔgɔnyaw daminɛ ensuite bɛɛ ka jɛ ka weele ka fara ɲɔgɔn kan kumaɲɔgɔnya ba ka kɛ fɛn min bɛ kɛ o kɔfɛ a ka kɛ bɛn kɔnɔna na ni bɛn kɛra min kan fana a ka bɔ a sira fɛ parce que jamana in kɔnɔ an sigira ka kuma ko caman kɛ dɛ mais an bɛ bɛn fɛn minnu kan olu de tɛ bɔ a sira fɛ ka caya o de kama jamana bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛn kelenya k'a to ɲɔgɔn ta la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ka bɔ nin ko in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana kuma ala k'a ka ɲi. ami ami i da magara yɔrɔ dɔ la n'o ye M5 ni an ka finitigiw n'o ye CNSP mɔgɔw ye ka ɲɔgɔn ye an ka finitigiw bɛ ka taa ni taabolo mun ye olu tɛ ka ɲininka fɛn na an bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ o ɲɔgɔn ye in na mun bɔra o kɔnɔna la an bɛ se k'o kunnafoni sɔrɔ wa non a ɲɔgɔn ye u ni M5 ye ɲɔgɔn ye ko fila de a ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɛra prise de contact ye ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn baara ninnu kɛlen kɔfɛ o kɛra u ni M5 sigira M5 ka hakilina ye min ye transition ko la n'an b'a fɔ ma ko camancɛ fanga ye parce que fanga dɔ de mandat tun bɛ yan kurun dafirila donc camancɛ fanga dɔ de bɛ sigi sisan ka fanga kura ko o kɛnɛ labɛn fanga kura ka se ka na sigi o kɔfɛ donc o camancɛ fanga ye olu hakilina ye min ye a kan ka boli ni sira minnu ye k'a da kan jamana bɛ gun mun na bi jamana bɛ danga mun na bi walasa a ka se ka taa ni hakilina ɲuman ye eh, a ka se ka kɛ fɛn jamana bɛ se ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka wasa sɔrɔ min na u b'u yɛrɛ ye min kɔnɔ kunnafoni ninnu sigikafɔ in bolila o de kan M5 tun ye gafe labɛn n'an b'a fɔ o ma document de transition o tun y'o labɛn o ka hakilinaw ye min ye cɛmancɛ fanga in kan ka kɛ cogo min na o gafe in an taara n'o de ye ka taa ka taa d'u ma k'a jira u la k'a fɔ nin ye M5 ka hakilina ye u yɛrɛ hakilina wɛrɛw b'u la u ni mɔgɔ wɛrɛw fana ye ɲɔgɔn minnu ye hakilina wɛrɛw d'u ma farankan de don u ka a ta k'a lajɛ min ni min bɛ se ka ta o la a ma fɔ ko an ye min fɔ jagoya don ko fo M5 ye min fɔ ko fo a bɛɛ ka kɛ ten non o ma fɔ mais an hakilina de don an taara ka t'o de d'u ma a sigikafɔ kɛra a kɛra wasa ye a kɛra bonya kɔnɔna na a kɛra karama kɔnɔna na a bɛɛ kɛra ne sigilen ɲɛna n y'a ye ne o kɔfɛ de o de kama n b'a la k'a f'i ye sisan k'a fɔ ko ne ma hakilina jugu foyi wɛrɛ ye an ka finitigi ninnu na dilannikɛlaw don an ɲɔgɔnna denmisɛnninw de don eh, jamana in kanu b'u an dusukun na cogo min na a b'u yɛrɛw fana dusukun na peut-être ka tɛmɛ parce que olu fana ye min kɛ u ye risque belebeleba dɔ de fana ta M5 ye min kɛ c'est vrai que M5 ye risque ta mais olu fana ka d'a kan jamana bɛ danga mun na o kama u fana ye risque ta k'a fɛ donc an sigira ka kuma je crois que hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ faamuyali kɛra gafe dira maintenant an ka sigi an ka lajɛ a tɔ bɛna taa wolo min na an b'a dɔn ne kɔni bolo a tɛna wolo foyi la ni sigikafɔ tɛ o sigikafɔ min wolo bɛnna bɛn mun bɛ se k'a to jamana kan bɛ lahalaya mun kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ ɲininkali mun bɛ yen sisan
i y'a fɔ cogo min na camancɛ fanga a fɔra CEDEAO ko k'a di sivililakaw ma ayiwa maintenant e yɛrɛ hakilina ye mun ye a ka ɲi finitigiw de bolo wa a ka ɲi siviliw de bolo eh, ne bolo bi jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi a bɛ lahala mun na bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn o fɛn bɛ se ka an ni an dɛmɛbagaw dɛmɛbagaw an man ka sɔn u ka nsɛrɛninjɛya ma hakilina dɔw b'u la n'an tagara sira fɛ u bɛna k'an bolo a bɛ kɛ jatigifajiriya ye an ka hakili t'o la kosɛbɛ mais dɛmɛbagaw fana caman fana de bɛ minnu nana an dɛmɛ k'an ka jamana bɔ bolo la u ŋaniyaw ka ɲi hali n'a kɛra u ka hakilina caman bɛ a ma se ka lawaleya donc bi an bɛ danga mun na bi walasa an ka se ka bɔ o danga na an bɛ gun mun kan bi an ka se ka bɔ o kan an mago bɛ o dɛmɛbagajɛkulu ninnu na donc fɛn o fɛn bɛ se ka olu furugufurugu don an n'u ni ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn bɛ se ka to olu b'u kɔ don an ma bi an kan ka essayer ko o fɛnw ka essayer k'o éviter u ko bon u ka hakilina la transition ka kɛ sivili ka ko de ne bolo an k'o kɛ tɛ baasi y'a ko la n m'a mɛn fana finitigiw fana ma a fɔ k'a fɔ ko olu ye nin ko in kɛ diyagoya don ko f'olu ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye u m'o fɔ kuma si u m'o fɔ u ka kuma si u yɛrɛw ka bɔko fɔlɔfɔlɔ la kuma fɔlɔfɔlɔ u ye min fɔ u ko ko nin camancɛ fanga in u b'a ɲini a ka kɛ transition civile u y'o de fɔ u yɛrɛw ka kuma na mm-hmm. donc an k'a to o baara minnu bɛ se k'a to ka boloda walasa a ka se ka wolo la an k'a to baara ninnu ka se ka boloda mais ne kɔni bolo a ka kɛ wagati dɔ wagati min na jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ sinsin o de kan mm. mais n'a kɛ maa o maa bilalen b'a ɲɛfɛ a ka kɛ maa ye kɔni maa ladiri ye maa tilennen maa mun bɛ siran Ala ɲɛ sira bɛ mamu dusu kɔnɔ seli kɛlɛ kɛra don jo tze kɔrɔta an se ka emi in kɛnɛ sigi ka mamari sa wele ka ma an da to oɔrɔnin na mamari sa yɛrɛ ka lakɔdɔn fɔlɔ o kɛra sinsi ɲɛmɔgɔya la cɛmancɛ fanga ye ani sifinw u cɛla bɛ cogo di sifinw welela a ko la wa jɔyɔrɔ ko fɔw ɲɛna na wa u ka u jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye camancɛ fanga in kɔnɔna la barisa a fɔra ko n'i ye Mali population ta ko sifinw de ka ca ni a bɛɛ ye donc euh, n'o o bɛ yen nɔ mɔgɔ man ka t'u kunko fɔ u place la olu yɛrɛ kan ka ye o kɛnɛ kan u yɛrɛ kunko kɛnɛ kan donc u jɔyɔrɔ jumɛn de b'u bolo transition in n'o ye camancɛ fanga ye o la ne b'a fɔ n ko sifinw jɔyɔrɔ kelen t'u la eh, k'a fɔ ko nin jɔyɔrɔ in de bɛ yen nin jɔyɔrɔ kelen de kan ka kɛ sifinw jɔyɔrɔ ye o tɛ jɔyɔrɔ bɛɛ de ye sifinw ta ye Il n'y a pas une place pour la jeunesse, mais toute la place revient à la jeunesse. mais a bɛ dépend sifinw yɛrɛ an taabolo n'an kɛcogo la k'a fɔ k'i ye sifin ye dɔrɔn o fana kama k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛɛ kan ka ta ka d'i ma ayi o tɛ an bɛ min fɔla cɛkɔrɔba ninnu ma juguman na cɛkɔrɔba ninnu fana bɛɛ m'a kɛ k'a tiɲɛ o an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye faut pas que an ka eh, eh, eh, lagosi kumaw ni fɛngɛw ta ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ma an ka sabali dɔw bɛ yen minnu m'a kɛ ka ɲɛ fait que olu m'a kɛ ka ɲɛ o kɛra sababu ye ka na ni jamana ye nin dingɛ kɔnɔ bi o ye tiɲɛ mais dɔw fana bɛ yen minnu y'a ɲini k'a kɛ ka ɲɛ an k'o fana fɔ an ka dɔ- min fɔ ka fana ka fara o kan sifin dɔw fana bɛ yen minnu y'a kɛ k'a kari k'a tiɲɛ minnu ka jugu ni cɛkɔrɔba ninnu yɛrɛ ye o fana bɛ yen k'a fɔ n ye sifin ye dɔrɔn ɛɛ anw de kan ka bila ɲɛfɛ bi an ka wagati de sera et tout ne t'o discours la ne bolo c'est vrai yɛlɛma kan ka na jamana kɔnɔ pour que yɛlɛma ka na ɲɛdaw ka kan ka falen tiɲɛ don mm. eh, mais ɲɛda falen n'i ko ɲɛda ka falen hali maakɔrɔba kunda ɲɛdaw bɛ yen nɔ minnu ma deli ka u da ma deli ka don ko la u da ma deli ka don yuruguyurugu ko foyi la mm. eh, u ye maa ladiriw ye jamana in kɔnɔ eh, u ye maa tilennenw ye jamana in kɔnɔ bɛɛ b'u dɔn n'u ka o tilennenya ye olu bɛ se ka olu fana ka wele donc ne kɔni bolo sifinko tɛ maakɔrɔko tɛ an k'an farati nin kumakan ninnu na parce que n'an m'an fara dɔrɔn an bɛna ni kɛlɛ wɛrɛ ye tuguni ka kɛlɛ wɛrɛ min tɛ eh, an ka jamana mago tɛ min na sifinw ni kɔrɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ an dun mago bɛ maakɔrɔw la donc ne kɔni bolo an k'an janto o danfara min bɛ nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ an k'o dɔn kosɛbɛ k'a fɔ hali sifin kunda tolilen camanba de bɛ an k'an farati u la comme maakɔrɔ kunda tolilen caman bɛ yen mais maakɔrɔ bɛɛ m'a kɛ k'a tiɲɛ caman bɛ yen minnu y'a ɲini k'a kɛ k'a ɲɛ an ni olu bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma olu ka se ka sifin minnu fana m'a kɛ k'a tiɲɛ minnu tilennen don minnu ye laadiriw ye olu n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan in o de bɛ se ka jamana bɔ ne kɔni bolo bi bi bi bi an bɛ o wagati de la bi eh, an kana wuli dɔrɔn ka eh, k'a fɔ ko an bɛ eh, lagosi kumaw ta k'a ɲɛsin kɔrɔlenw ma k'a fɔ ko kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen ye kelen k'a bɛɛ kɛ bara kelen kɔnɔ je pense que o ye erreur n balimaw an b'a ladɔnniya halisa k'a fɔ an bɛ initiative 2023 kɛnɛ de kan ani mohamed saliya ture an ka émission bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛma yɔrɔ ma o tuma halisa ɲininkali fila tora an bɛna minnu tengu mohamed saliya la e yɛrɛ hakilila na kalo tan ni fila o bɛ se k'a to camancɛ fanga in ka se ka labɛn bɛɛ sabati walasa ka fanga di mɔgɔ wɛrɛ ma yala an b'a dɔn jamana in bɛ dingɛ mun kɔnɔ o ni baara minnu kan ka kɛ yanni fanga ka di jamanakuntigi jamana ɲɛmaa kura ma kalataw kɔfɛ e yɛrɛ fɛ kalo tan ni fila o bɛ wasa kɛ walasa ka o baara ninnu bɛɛ kɛ wa a tɛ wasa kɛ ka gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ bi ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la mais camancɛ fana camancɛ fanga fana eh, ka laɲini man kan tɛ ka kɛ k'a fɔ problème o problème bɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fo ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu bɛɛ de la camancɛ fanga kɔnɔna na ayi o tɛ camancɛ fanga ka baara ye o bɛɛ camancɛ fanga kan ka labɛn de kɛ gɛlɛya baba minnu n'a bɛ f'o ma ko urgence minnu ka gɛlɛn jamana kɔnɔ bi bi bi ale kan k'i ɲɛsin olu de ma k'olu labaara walasa ka élection labɛn ka kalataw labɛn fanga ka se ka di maa kura wɛrɛw ma o maa kura ninnu de kan ka na ni hakilina ye sisan gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ kalanko nasira la kɛnɛyako nasira la lakanako nasira la sɔrɔko nasira la sirako nasira la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la fɛɛrɛ kuntaalajan mais camancɛ fanga bi ne bolo an bɛ min kɔnɔ bi a kan k'i ɲɛsin fɛn fila de ma saba tɛ fila a fɔlɔ o ye ee gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye lakanabaliya ye min b'a a ɲɔ ɲɛna an ka jamana kɔnɔ ka daminɛ kɔrɔnfɛ yan fan fɛ fo ka na se camancɛ yan fan fɛ fo ka se bi a bɛ ka se tilebi yan fan fɛ an ma bamakɔ a kan ka baara de kɛ ka o o o gɛlɛya min b'an kan ka dankari k'o la walasa administration préfet ni fɛnw minnu tɛ cercle ninnu na dugu n'olu ka se ka sigi u nɔ la ka se ka taa baara in kɛ o baara in kɛlen kɔnɔna na ɛɛ an ka fichier électoral parce que o de kɛra problème bɛɛ ye bi élection laban minnu organisera an ka dɔn ka fɔ problème caman tun bɛ jamana kɔnɔ mais jamanadenw tun b'a la k'a bɛɛ kun mais a sera yɔrɔ min na u ko ko an t'a kun bilen an bɛ wuli k'an jɔ o ye élection législative tɛmɛnen ye ka mɔgɔw ka eh, kalata jaabi ka diyagoya yɛlɛma ka kɛ a di mɔgɔ wɛrɛw ma ka jaabiw di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu ma eh, gagner donc n'an kun sigira k'o lajɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ tun bɛ se ka k'o kɔfɛ tuguni donc ka o fichier in ka se k'o nettoyer ka minnu ka kan ka tɔgɔ kan ka sɛbɛn eh, kalata nata minnu ye san tan ni seegin parce que mɔgɔ baden de ba yirika de bɛ yen a bɛ maa miliyɔn miliyɔn bɔ minnu tɛmɛna san tan ni seegin kan minnu tɔgɔw kan ka taa fichier kura ninnu na u ka se ka carte d'électeur sɔrɔ ka se ka voter ka taa kala ta olu si ma se ka donyɔrɔ sɔrɔ maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Côte d'Ivoire ni France ninnu ma carte NINA ko ninnu na a gɛlɛyaba de b'olu fana kan donc transition in kan k'i ɲɛsin o de ma ka camancɛ stabiliser an ka administration mɔgɔw ka se ka sigi walasa ka nin baara ninnu boloda ka élection labɛn a mission filanan ye ka élection de labɛn san kalo tan ni fila kɔnɔ a ka a ka a ka dɔgɔ walasa ka se k'o baara ninnu kɛ mais an ka baara daminɛ fɔlɔ bani an ka transition sigi sen kan parce que an bɛ ka temps de perdre a kalo saba kalo naani de ye nin ye gouvernement tɛ jamana jamana jɔlen don a kɔlɔlɔ bɛ bɛɛ kan bi donc an ka teliya waati t'an bolo tuguni an ka se ka transition ka se ka sigi sen kan maintenant n'a a daminɛ tagalen ɲɛfɛ n'a ye kalo kɔnɔntɔn kalo tan ninnu sɔrɔ ou bien kalo wɔɔrɔ ninnu sɔrɔ a bɛ évaluer a ka kan ka se ka évaluer k'a lajɛ transition daminɛna k'a kalo wɔɔrɔ ye nin yalima n ye nin fɛn ninnu fɔ fɛn jumɛn de kɛra jumɛn ma se ka kɛ gɛlɛya jumɛn de bɛ yen an b'a lajɛ o yɔrɔnin na sisan ni dɔ ka kan ka fara a kan kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn na ne bolo kalo tan ani seegin kɔni tiɲɛ na o kan ka kɛ a maximum ye an man kan tɛ ka tɛmɛ min kan kalo tan ni seegin parce que transition fana plus an bɛ mɛn a kɔnɔ plus a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛw de ye jamana kan tugun kalo tan ni fila fɔra CEDEAO fɛ bi an ka sɔn a ma an kana ban parce que n y'a fɔ fɛn fɛn bɛ se ka gɛlɛya don an ni ɲɔgɔn cɛ an b'an ka sɔn gansɛrɛ ni diya fana ma dɛ ka fɔ k'u bɛ fɛn fɛn fɔ an ka sɔn a bɛɛ ma ayi mais nin ko daminɛ na k'a jira k'a fɔ ne de bonne foi an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini na an ka sɔn kalo tan ni fila in ma fɔlɔ an ka baara daminɛ n'o ye tagalen kalo wɔɔrɔ kalo kɔnɔntɔn n'an sera o ma n'a ye ka fɔ kalo tan ni fila in kɔnɔna na élection tɛ se ka organiser ka ɲɛ ka jaabi ɲuman di bɛɛ bɛ se ka sɔn min ma bon an bɛ se ka sigikafɔ kɛ k'u fana wele k'a fɔ bon vraiment an kɔni ye baara daminɛ an tun b'a fɛ k'a kɛ san kelen mais kalo kɔnɔntɔn filɛ nin ye an ye nin baara ninnu kɛ nin tɔ tora kalo saba tɛ se ka nin tɔ dafa a y'a lajɛ an ka kalo wɔɔrɔ fara a kan a ka taa kalo tan ni seegin la o ye san kelen ni tila ye pour que a baara tɔ ka se ka kuncɛ mais a ka kuncɛ une bonne fois a ka kɛ kalata ye kalata min jaabi jamanaden bɛɛ bɛ sɔn a ma wa fana o jaabi kɔfɛ tuguni baaraw ka se ka daminɛ jamana kɔnɔna na plus jamais coup d'état ko kuma kana fɔ jamana an ka jamana kɔnɔ tuguni je pense qu'on a la les moyens aujourd'hui ni baara kɛra ka ɲɛ ni bɛɛ sɔnna a ma transition in ka kɛ transition ɲuman ye mɔ fo bɛɛ k'i sen don a la minnu bɛ kɛrɛfɛlaw la ka fɛnw bila sen kan ka se k'a déstabiliser olu bɛɛ ka dɔn maliyɛnw bɛɛ an bɛɛ de kan k'an yɛrɛ dilan fɔlɔ an bɛɛ ka kɛ misali ye parce que bi mali kɔnɔ ɲininiw y'a jira k'a fɔ k'an ka kalataw kɔnɔna na bi wari fanga de ka bon a kɔnɔ kosɛbɛ institut néerlandais pour la démocratie multipartite néerlandais ka biro dɔ bɛ yan u ka lasigiden dɔ b'an fɛ yan u ye ɲinini dɔ kɛ a b'a fɔ ma ko étude recherche dɔ kɛ a ɲininiw jaabiw b'a jira k'a fɔ wari de fanga ka bon an ka kalata kɔnɔ jamana kɔnɔ fo ka taa dama tɛmɛ mali kɔnɔ n'i b'a fɛ ka kɛ député ye ni miliyɔn bi saba ani wɔɔrɔ t'i bolo kan'i kan bɔ a nɔfɛ i t'a sɔrɔ c'est à dire miliyɔn bi saba ani wɔɔrɔ o ye a bɛ se ka tɛmɛ o kan dɛ mais n'o kɔni t'i bolo i kan'i da don a la parce que i t'a sɔrɔ o tɛ wari min bɛ di faso ma ayi i bɛ caution min sara i ka candidature kun kɔrɔ waa tan de don a tɛ tɛmɛ waa tan kan mais i yɛrɛ bɛ min min don baramasɔngɔw ni sotaramasɔngɔw ni a tɔ la ni miliyɔn bi saba ni wɔɔrɔ t'i bolo i kana mɛriya ɲini ye miliyɔn tan ani naani ne m'a fɔ dɛ u ka ɲiniw de y'a jira miliyɔn tan ani naani donc ça veut dire que ni wari tɛ maa min bolo mali kɔnɔ bi bi i man k'i da don o ko ninnu o ye o tɛ hɛrɛ ye jamana ma o kɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ bi i bɛ se ka bɔ bamakɔ kasobonba la i tilennen i bɛ ka bɔ kasobonba la bamakɔ kura bɛɛ ɲɛ b'i natɔ la a fɔra k'i ye faaliko de kɛ walima i ye wari de ŋanamu i tun bɛ kasobonba la bɛɛ y'i ye i bɛ bɔ ka na bɛn ni kalata dɔ kɛtɔ ye i b'i kan bɔ a nɔfɛ ni wari b'i bolo i b'a sɔrɔ i bɛ ta fana ka bila jamana wɛrɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ i bɛ taa sɛnɛgali an kɔrɔ o tɛ se ka kɛ mun de y'o kɛ mun n'a tɛ se ka kɛ sɛnɛgali mun n'a bɛ k'anw fɛ mara de ɲɛna yen fasoden ɲumanya de bonyana yen nɔ sifinw dusukun na ka tɛmɛ an ka denmisɛnninw kan donc an kan k'an yɛrɛ dilan an ka kɛ misali ye an ka siran wari ɲɛ an ka mabɔ wari la wari teliya n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan sisan sisan ka siraw bɛɛ sira tɔnɔminenw minɛ walasa n ka se ka mobilibaw sɔrɔ ka sobaw jɔ n'i y'o sira ninnu minɛ dɔrɔn i bɛ taa bin dingɛ dɔ de kɔnɔ donc maliyɛnw kan ka sɔn k'u majanya wari la ka kɛɲɛ n'i ka ɲininkali ye ka mɔgɔ ta pas wari bɛ mɔgɔ min bolo mais hakilina ɲuman bɛ min bolo ka fanga singa hakilina kunkɔrɔ fanga kana singa an ka jamana kɔnɔ tuguni wari kunkɔrɔ parce que an ka jamana kɔnɔ fanga bɛ singa san duuru san duuru président mana na mɛri mana na n'i ye fanga singa a ma wari kunkɔrɔ a ka sira t'i ka foyi la tuguni barisabu dimansi min i bɛ taa kala ta a ye sotarama de bila ka na d'i ma kɛmɛ naani dir'aw bɛɛ ma aw taara kala ta o y'aw niyɔrɔ ye san duuru a ka fanga kɔnɔna na a ka sira t'aw ka denw ka kalanko la a ka sira t'aw ka kɛnɛyako la a ka sira t'aw ka sirako la donc a ye fanga singa a ma wari de kunkɔrɔ n'an b'a fɔ ma contrat social donc o contrat social in fanga singa ye a kan ka kɛ hakilina de kunkɔrɔ ne bɛ na ni ne kɛra maire ye lafiyabugu yan aw ka carréba fɛn fɛn bɛ n bɛ goudron d'a kɔnɔ n bɛ GIE hakɛ in créer ka baara di nin denmisɛnnin hakɛ ma n'a ye fanga singa ma o kunkɔrɔ kalo wɔɔrɔ san kelen kɔfɛ ni fɛn ma k'a la aw bɛ se ka n tɛmɛtɔ to aa monsieur le maire i kun ko k'i bɛ nin kɛ i m'a kɛ i ko i bɛ nin kɛ i m'a bɔ a sira fɛ mais n'a y'a sɔrɔ ne ka wari de dir'i ma i taara kalata ye hali ni n bɛ tɛmɛ i tɛ se ka n ɲininka mm. parce que n'i ye n ɲininka n bɛ se k'a f'i ye ah don min na i bɛ taa kalata de n ko n ye fɛn dɔ de d'i ma i ka taa mm. donc an k'an janto walasa u ka labɛn ka ɲɛ u ka se ka bɔ jamana kɔnɔ denmisɛnninw surtout n tɔɲɔgɔn sifinw n bɛ n ɲɛsin olu de ma an ka siran wari ɲɛ fanga bɛ anw de bolo anw de ta ye fanga ye bari sabu anw de ka ca mais n'an y'a singa wari kunkɔrɔ min bɛ d'i ma a don kama ka bila i kunna o ye nin yɔrɔ foyi wɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ i ka baarako tɛ sɔrɔ i ka foyi wɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ donc an ka fanga singa hakilina kunkɔrɔ an ka maa ladiriw ta maa minnu tilennen don maa minnu hakilina b'u bolo minnu bɛ se ka jamana jɔ jamana kanu bɛ minnu dusukun na k'a laban ni min ye ala ɲɛsiranya bɛ maa minnu dusukun na la crainte de dieu j'insiste sur ça n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ la la personne est capable ka fɛn dɔ fɔ bi sini ka taa dɔ wɛrɛ kɛ min n'o tɛ kelen ye ala ka hakili ɲuman d'an ma nin de tun y'an ka ɲininkali laban ye ka tɛnku mohamed saliya ture la mohamed saliya ture i ni ce i nana an ka wele lamɛn o diyara an ye an b'i fo aw k'an bɛn mercredi wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan invité wɛrɛ bɛɛfɔ news tv kan bɛɛfɔ news tv k'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ bɔ sans tabou